ko fɔ an balima silamɛw ɲɛna ko ɲinan san bɛnna dimansi de ma hijira san ba kelen ani kɛmɛ naani ani bi naani ani kelen donc an ye san saraka min fɔ an balima silamɛw ɲɛna cɛ ani muso fo ka taa se jagokɛlaw ma fantan ni fanma fo ka taa se mɔnnikɛlaw ani feere ni sanni kɛbaga bɛɛ lajɛlen ani kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ la donc n'olu y'a bɔ bɔcogo la a bɛna san hɛrɛ sɔrɔ wa a bɛna kisi ka bɔ san kɔlɔlɔ ma fo ka taa se an fana y'a fɔ ko jamana ta bɛ yen ani dugu ta ani region ta donc ni mɔgɔ minnu fana sera ka kari ka bɔ donc a bɛna a ka jamana tanga ka bɔ kojugu bɛɛ lajɛlen ma ani gɛrɛngɛrɛ bɛɛ lajɛlen sabula jahadiw bɛ ɲinan san kɔnɔ fo ka taa se ni cɛn ani jolibɔn ko ma donc an b'a gɛlɛya an balima silamɛ ma an ye jamana ta fɔ u k'a kɛ donc an ye ani jɔnkanta min fɔ mɔgɔw yɛrɛ ye ni min sera k'olu bɛna fɔ alihamudulilayi rabil alamin donc sɛki ismaili ko an ka da don asura nafa la k'a fɔ sani an ka tɛmɛ parce que k'an bɛna fayida di an balima silamɛw ma an b'an jija donc ka kuma asura yɛrɛ nafa kan fɔlɔ ala kira ye mun fɔ asura yɛrɛ kan fɔlɔ an y'o de fɔ ala kira ye kalo naani de yira silamɛw la

fo ka taa se an balima silamɛ minnu ani mun bɛ se ka kuranɛ ta i se kɛla kuranɛ yɛrɛ kuturu de k'a kalan ka dugawu k'i yɛrɛ ye o walima e yɛrɛ se kɛla sura surun de ye o k'o kalan ka dugawu k'i yɛrɛ ye e de bɛna fɔ alihamudulilayi rabili alamin fo ka tila k'a fɔ an ka setigiw ɲɛna ala ye nafolo nɔgɔya min ye walima ala ye fila fila di mun ma ala ye se di mun ma e b'a dɔn fantan dɔ bɛ yen se t'a ye a ka dumuni ko ka gɛlɛn walima nafolo t'a kun a kɛra misikina de ye e taara o o ɲɛji cɛ o walima a kɛra yatimɛ de ye fo ka taa se fukaraw ma

walahi olu bɛna fɔ alihamudulilahi rabil alamin ala n'an ka cɛkɔrɔba san kɛmɛw barika ala n'an ka musokɔrɔbaw barika ala na an y'an majɛ an ka cɛkɔrɔba mun ye fo ka taa se n yɛrɛ ka dafi cɛkɔrɔba ma komi an bɛna foro yira adamadenw na cogoya min na a ko awal an bɛna fayida fɔlɔ min di o ye nafila de ye nafila jɔko joli o de ye jɔko fila ye nafila jɔko fila ni mɔgɔ min sera k'o kɛ i y'o kɛ ni diɲɛ hami o hami ye walahi ele bɛna fɔ alihamudulilahi rabil alamin mais a ko nafila in bɛ kɛ cogo di

mais o kalanni kɔfɛ n'i ye fɛn suratu nasiri kalan n'o min ye izaja a nasurulahi i b'i jɔni to kɔlɔsi b'i bolo hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil e b'ale wurudi kɛmɛ naani ani bi duuru i bɛ bi duuru kɛ ka sɔrɔ ka kɛmɛ naani kɛ donc izaja a nasurulahi kalan kɔfɛ i bɛ taa rukuw la ka taa sujudi la ka wuli o kɔfɛ i bɛ na arakan filanan na alifatiya i b'o kalan siɲɛ kelen e de bɛna sura jumɛn kalan o de ye suratul ikilasi ye i b'o kalan ko tuguni fo siɲɛ tan cɛ muso denmisɛnnin makɔrɔ an mun ɲɛ bɛ se kusa jabate la sisan donc n'i y'o kalan siɲɛ tan e bɛna tila k'i jɔ ko tuguni kɔlɔsi b'i bolo walima n'i y'a dɔn i bɛ se ka zikiri kun fɛ a bɛ taa bɛn kɛmɛ naani bi duuru ma cogoya min na o de ye hasbunallahu wa ni'mal wakili ye e b'ale wurudi siɲɛ kɛmɛ naani ani bi duuru ka bi duuru kɛ ka sɔrɔ ka kɛmɛ naani kɛ donc n'o bɔra yen i bɛ jɔni to bisimilahil azim bisimilahil azim bisimilahil azim siɲɛ ba kelen ani kɛmɛ saba donc ani bi seegin ani kɔnɔntɔn donc ka taa sujudi ni ruku la mais sujudi laban min n'e bɛna bɔ a la ka sɔrɔ ka na salam bila i bɛ o to i to o sujudi de la i ten turunin ala subhanahu wa ta'ala ye e de hami o hami b'e la k'a daminɛ e yɛrɛ ka hami ani ka gami na i b'i ka ŋaniya fɔ ala bɛ se ka garizigɛ barikama d'e ma cogo min na a mun ta ye garizigɛ ye a mun ta ye nafolo ye a bɛ dugawu k'a yɛrɛ a ten turunin ala subhanahu wa ta'ala ye a sujudi laban in na o y'a sɔrɔ i y'a kalan kalan cogo la komi seku usa jabate bɔra k'a f'i ɲɛna cogo min na e min ta ye nafolo ko ye i ka nafolo dali ala fɛ ɲinan san barikama in kɔnɔna na min ta ye musoko ye ele ka musoko ala ala min ta ye furuko ye ala bɛ se ka furu barikama d'i ma cogoya min na cɛ muso denmisɛn makɔrɔ min ta ye den ye e k'i ka den hami fɔ min ta yɛrɛ papiye ko ye aw bɛ jamana jan na aw tɛ ka papiye sɔrɔ walima kɔlɔlɔ dɔ de b'a kan walima haminako dɔ de b'a kan ele k'e ten turu dɔ ala subhanahu wa ta'ala ye ka o hami yira ala la dɛ walima e maa dɔ de bɛ yen e fɛ ka taa dugu dɔ la a dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ walahi nin asura don in walima a kalo in an bɔra ka nin lɔko fila min fɔ ni mɔgɔ min sera k'a kɛ tan bilahi nin ye kun fɛ a kun de ye ɲinan san tɛ ban fiyewu fo k'a fɔ alihamudulilahi rabbil alamin n y'o de fɔ n ka fayida ninnu dɔw walahi maa ka dini tɛ ala ka diniw de don an ka fayida ninnu dɔw an ka dafin cɛkɔrɔba ka diniw don ale dun ye kɔlɔsi de cakɛ ala subhanahu wa ta'ala y'a lɔnniya dɔ jigin a kɔnɔ donc a tigi bɛ sɔrɔ ka na bɔ sujudi la sisan ka tahiya kalan ka salam bila a ko n'i ye salam bila i sigilen to i ɲɛsin kɔrɔn ma e de bɛna mun kɛ dɛ cɛ muso a kɛ ala ye k'a kɛ kira ye ele k'e sigilen to salatu barikama sɛki ahmad tijani ye kaliwa don ala ye salatu min d'a ma n'o min ye salatul fatihi ye allahumma salli ala sayidina muhammadin al fatihi lima uglika wal khatimi lima saba fo ka taa bila a dan na o kalan siɲɛ duuru

tile tan tɛ donc nin a i k'i sigilen to i ye hamina min fɔ n'a sɔrɔ e tun ye papiye ko hamina nin fɔ walima hamina hamina hamina ni e y'o fɔ sujudi la e ye min fɔ dɛ segin o kelen kelen kan ala n bɔra ka suratu fatiya min kalan siɲɛ duuru min kalan ani salatul fatihi duuru min kalan hawu duuru min b'a kɔnɔ n y'a ɲini i fɛ a kɛ o bonya an'o daraja n'o o siru bonya kosɔn ala ɲinan san kana ban fiyewu fo nin ko in de bɛ na ala i k'a kɛ

e y'a ma faamuya a ko o jumɛn ye donc an maa mun bɛ yen k'a b'a fɔ dɔnni tɛ tiɲɛ dɛ kiriti karata an ma la dɔnnibaga la dɛ a kɛ ala ye kira ye nin kɔrɔbɔ ni n'a ma kɛ n wele walahi fo ka taa se gɛlɛya jugu b'a mɔgɔ min kan fo ka taa se se tɛ a mɔgɔ min ye n'a ka denbaya b'a bolo a dɛsɛlen don k'a dahirimɛ kɛ hamina b'i la fɛn fɛn na nin arakan tan in n'i y'a jɔ asura asura don asura tile tan walima a kalo kɔnɔ parce que ni mɔgɔ mun nana video in retard la a y'a jija a k'a kɛ nin a kalo kɔnɔ basi t'a la walima i yɛrɛ sera k'a kɛ ɲinan san kɔnɔ basi t'a la mais ni mɔgɔ mun ye asura don sɔrɔ walima a kalo sɔrɔ haza ahsan o de cɛ ka ɲi ɲɛnama donc a ko bɛ kɛ cogo di n'i jɔra jɔko fɔlɔ la a ko i bɛ suratul fatiya kalan siɲɛ tan bisimilahi rahmani rahim fo ka taa bila gayril magdubi alayhim wala dɔɔlin siɲɛ tan a ko n'i y'o kɛ e de bɛna mun kɛ i bɛ na ni iza jaa nasurulayi de n'o ye suratu nasiri iza jaa nasurulayi wal fatihu fo ka taa ale fana bila a dan na i b'o o kalan siɲɛ tan yunus a ko n'o bɔra i b'i jɔni to e de bɛna mun wurudi an y'a fɔ ɲinan san a bɛnna san jumɛn de ma a bɛnna nabila adama ka san de ma a bɛ taama ni aya jumɛn de ye o de ye hasibunalahu wa niimal wakili i b'i jɔni to k'ale de wurudi kɛmɛ naani ani bi duuru arakan fɔlɔ fɔlɔ la n'o bɔra yen a ko e de bɛna mun wurudi ani min bɛ taa aya filanan min bɛ taama ɲɔgɔn fɛ o de ye bisimilahi azim bisimilahi azim bisimilahi azim i b'a ale wurudi fɛnɛ waa kelen kɛmɛ saba ani bi seegin ani kɔnɔntɔn n'o fɛnɛ cayala mɔgɔ min ma an ko waa kelen ni kɛmɛ saba ni bi seegin ni kɔnɔntɔn kelen n'i y'o fara saba kan o ye naani ye ni naani fara seegin kan o ye tan ani fila ye n'i ye kɔnɔntɔn fara o kan o ye mugan ani kelen i jɔni to dɔrɔn i k'a fɔ bisimilahi azim bisimilahi azim siɲɛ mugan ni kelen walima n'o ma diya i ye n'i ye mugan ni kelen sigiyɔrɔma mugan ni kelen o bɛ taa bɛn kɛmɛ naani ani bi naani ani kelen ma gundo bɛ yan dɛ bi naani kelen wurudi o i ka kɛmɛ naani wurudi n'i ye naani fara naani kan yunus o joli ye o ye seegin ye kelen min bɛ yen n'o o kelen n'i y'o fara kan o joli ye o ye kɔnɔntɔn ye i y'a ma faamuya bɔn an y'a fɔ ko aya bɛnna hasibunala wa niimal wakili ma hasibunala wa niimal wakili o dun ye joli ye o ye kɛmɛ naani ani bi duuru ye naani fara duuru kan o ye joli ye o ye kɔnɔntɔn kelen de ye bɔn fana nin ye kɛmɛ naani bi naani kelen o min ye bisimila azim n'i y'a adadu fara ɲɔgɔn kan kɛmɛ naani bi naani kelen n'i y'o bɔ kɛmɛ duuru fɛ kɛmɛ naani ani bi duuru a bɛna kɔnɔntɔn kelen de d'i ma y'a ma faamuya donc ni mɔgɔ min sera ka nin kɛ sini bɛ kɛ asura ye donc ka a kɛ a fɛn comment dirais-je tile kɔnɔntɔn don ka dugu jɛ tile tan na a ka ɲi ni mɔgɔ min fana y'a kɛ tile tan basi foyi t'a la donc i b'a kɛ nin wurudi cogoya in na tan ka taa ruku la ka sujud kɛ ka wuli ka jɔ arakan filanan na a ko e bɛna mun kɛ fa alayka an takira suratul fatiha ashara marat e bɛ suratul fatiha kalan siɲɛ tan ka suratul ikhlasi k'o kalan siɲɛ tan kɔ tuguni n'o min ye kɔn- fɛn kulu huwa allahu ahadu allahu samad cɛ si yɛrɛ tɛ to o kulu huwa allahu kan e de de b'a kɛ e bɛ seli n'a ye i ka nafilaw la walima e de de b'a kalan ko ala k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu ye ko ala k'i yɛrɛ kɛ adamaden jugu ye ko ala k'i yɛrɛ fɔ limaniya la abada walahi cɛ tɛ bɛ kulu huwala kalan donc kulu huwala n'o kalanna siɲɛ tan i b'i jɔn to kɔ tuguni e hasibunala min wurudi arakan fɔlɔ la i b'ale wurudi ko tuguni kɛmɛ naani ani bi duuru asitafurula kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ naani ni bi duuru ale de don a y'a faamuya i bɛ bi duuru kɛ ka kɛmɛ naani kɛ ka sɔrɔ ka na ko tuguni bisimilahi lazim bisimilahi lazim n'i y'a wurudi ba kelen ni kɛmɛ saba ni bi seegin kɔnɔntɔn i b'a kɛ mɛ n'a sɔrɔ arakan fɔlɔfɔlɔ la i y'a kɛ siɲɛ mugan ani kelen de donc i b'a wurudi siɲɛ mugan ni kelen de an y'a fɔ mugan ni kelen sigiyɔrɔma mugan ni kelen o fana bɛ taa bɛn kɛmɛ naani ani bi naani kelen ma n'i y'a wuli a rakan fɔlɔfɔlɔ la kɛmɛ naani bi naani kelen de don i bɛ siyɛn bi naani kelen kɛ bisimilayi lazim bisimilayi lazim bisimilayi lazim siyɛn bi naani kelen i b'o kɛ ka sɔrɔ ka siyɛn kɛmɛ naani kɛ i y'a ma faamuya n'i sigilen to sisan i bɛ taya kalan ka salamu bila

e y'a ma faamuya foyi t'an bila k'an bɛ fayida mun de b'an bila k'an bɛ fayida d'an balima silamɛw ma nin t'a yira k'a fɔ ko non k'an de bɛ dɔnni dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan nin t'a yira k'a fɔ k'an de ye kucɛbani ye la la la walayi hinɛ ani makari ani bɛn ni kelenya an bɛ diinɛ min na maa min ko ashadu la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah n'o olu dala ala ko la ka la ala kira ko la walayi ni ala fana y'anw sɔn dɔnniya la parce que maa n'i ye dɔnni sɔrɔ kana kɛ lemuruba ye k'a bɛɛ i kelen dama y'a ma faamuya donc ala ma dɔnniya mɔgɔ adamaden mun ye a don n'olu ka ta ka kɛ o ye sanu di mun ma sanu di ma o wari di mun ma wari di ma ala subahana wa taala walahi a b'i sara la innama dinu lislam dinu linasiya wa taawun walahi silamɛya diinɛ in a ma ɲɛdɔn de foyi tɛ hinɛ ɲɔgɔn na ani kɔnɔnajɛya n'i fɛn dɔ dɔn kana don fo i mɔgɔ ɲɔgɔn na mun de ye afiriki yɛrɛ to kɔ mun de y'an to kɔ an ka cɛkɔrɔba san kɛmɛw an ka musokɔrɔba san kɛmɛw an ka savant babaw heyi n ko olu walahi olu ye dɔnniya de kɛ cɛn kan mɛ ka tila ka taa la kaburu kɔnɔ u ma dɔnniya in yira o den na u ma dɔnniya in yira o muso la u ma dɔnniya in yira mɔgɔ la juguya yɛrɛ bolo fɛ walahi o de ye afiriki to kɔ i y'a ma faamuya donc ala fana y'an garisɛgɛ fitinin mun na walahi inshallah n'ala ni ala kira jɛn'a ma an bɛ sɔrɔ ka aw bilasira olu la sani anw yɛrɛ ka saya don cɛ a y'a ma faamuya

han a b'o sɛbɛn kɛmɛ naani ani bi duuru a tila ka na n'a ye cogo di bisimilahi lazim bisimilahi lazim a k'o sɛbɛn siɲɛ ba kelen ani kɛmɛ saba ani bi seegin ani kɔnɔntɔn walahi n'a ye nin nasi bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yiri tan dɔrɔn ɲini yiri tan ɲini han yiri tan ɲini a fara n'a diri a fara n'a diri a fara n'a diri i ka fɛn comment dirais kolon kolon den tan ani yɛrɛ woro bilenman den tan ani woro jɛman den tan i k'o don daga la ka yiri nin k'a kan ile k'a datugu fo ka taa se tile tan ma k'a ko sani kalo san in cɛ walahi suma walahi i y'a ko ni hami o hami ye mais a tɛ ko k'i to dugu ma i bɛ farakuru dɔ bila walima a kɛra kulu ye o walima a kɛra yiri o i bɛ jɔ fɛn dɔ de sanfɛ walima a kɛra so dali o i ka nin ko nin ko cogoya la n'i ka hamina ye dɛ fo ka taa se tile tan ban walahi ni papiye ko lo ala b'a nɔgɔ i ye ni garisɛgɛ ko lo ala b'a nɔgɔ i ye walaw kana walaw kana ma indakal amal

an tun ye layidu min d'aw ma k'an bɛna bɔ ka fayida damadamani fɔ fayida ka ca mais walahi nin de kɛra anw seko ye nin fayida barikama fila in nin nin fayida barikama saba in min bɛ tali kɛ nafila jɔko fila la ni min tɛ se k'o kɛ a jɔko tan walima ni min tɛ se k'o kɛ ka mɔgɔ ɲɛnama ɲini ka video nin yira a la an y'a fɔ cogo min na k'a sɛbɛn ye tan ka yiri tan ɲini tan yiri yiri yiri qualité ma woloma a kɛla o e yɛrɛ bɛ faransi dɔ a kɛla e yɛrɛ bɛ mali la i bɛ farafinna o yiri min n'a bɛ se ka ko a bɛ se ka min donc i b'o yiri de ɲini

mun b'an ka video filɛ su ani tile n'o tɛ sɛgɛn a ye abonné Cheikh Usa Jabate ka page kan a k'an ka video partager k'an ka video aimer inshallah donc ɲininkali ɲininkali mana kɛ yen donc inshallah a bɛ se k'an wele an ka numéro la o min ye Côte d'Ivoire numéro code indicatif kɔfɛ o min ye 00225 ye a b'an wele 88 03 02 83 walima a b'an wele 64 46 42 98 mais an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma o de ye frontière ye Côte d'Ivoire jamana kan a bɛ danbɔ ni Mali ye Mali dugu jumɛn n'o min ye Zegwa ye donc an ka Mali numéro fɛnɛ b'an bolo a bɛ se k'an wele Mali code indicatif kɔfɛ min ye 00223 ye le 79 99 17 43 donc n'i y'o wele inshallah ele ni Cheikh Usa Jabate aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc an b'an ka dafin cɛkɔrɔba fo walahi k'a fo foli yɛrɛ dan na n bɛ n ka musokɔrɔbaw fo ka n ba ni n faw fo ka n jɛɲɔgɔnw fo min bɛ tali kɛ siyaka la fo ka taa se yunus ma fo ka taa se an balimakɛ n'o ye an fana ka sekuba ye n'o ale fana jija n'an ka ko la n'o ye ismail kulubali ye a b'an ɲininka ɲininkali mun na k'an ka balima silamɛw bilasira donc an b'a fo la donc i bɛ na ka na dafin cɛkɔrɔba yɛrɛ ka na foto yira adamadenw na u ka se k'a lɔn cogoya min na parce que maa min n'a kɛra sababu ye ka lɔnniya yira i la walayi kan'a dogo adamadenw na san bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn ni cɛkɔrɔba sanuma in ale le Cheikh Usa Jabate bolo don lɔnniya na donc ne bɛ waso n'a ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n b'a yira diɲɛ yɔrɔ bɛɛ fo ka taa se an fa ala ka hinɛ a la ala ka hinɛ a la k'a layɔrɔ sɔn suma ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ale ye lɔnniya mun kalifa an na walayi an bɛ k'o de ta bi ka adamadenw mako ɲɛ mɔgɔ y'an ka fayida kɔrɔbɔ olu tɛ silamɛw ye walahi olu nana ka n'a fɔ an ye bilahi n'an ma sa an bɛ don silamɛya la sabula kurana ye tiɲɛ donc i bɛ gɛrɛ ka na dafin cɛkɔrɔba foto bɔ k'a yira an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen na inshallah nin de y'an ka dafin cɛkɔrɔba ye